zi- ndi ndimazenga ngati I'm one of them kodi mp pano amalandira ndalama zingati Eh,
kuti ndinene ma figures ndiye ndikhoza kunama okay but what i know is that eh, ma figures simukwadziwa akaduladula ma figures simukwadziwa simukwadziwa Yeah, ndikufuna ndikuyankhe Eh, eh. chifukwa nanga si kuti ndinene kuti exact figure imene timalandira ndi yakuti i'll have to check okay koma what i know is that akaduladula Yeah. zimene amadulazo chifukwa kumene timakhala tingongole timapatsidwa so they are cumulative okay uh, panopa ma mp tikumasala ndi about 6 to 700000 pamwezi seven six million seven seven hundred 600 to 700000 kwacha Yes. akaduladula zonse Yes. oh Yes. You can uh, cross check ndi ku parliament akhoza kukuuza. Ni ntchito yovuta paja. ntchito yovuta eh.
Mm, ntchito yovuta. Chifukwa ukangoti walowa mmenemo. yeah Mmeneja kumakhala kumakhala ni mwayi otenga ngongole ya galimoto ndi kumakhalanso tingongole tina n'tina so umakhala kuti ukuchokerako wasiyako maenje okay ku kampeni yeah ndiyo umatenga zimenezija okay nanga si upeze poyambira mm. komano zimapweteka because it's a long term uh, uh, pain that you go through ndiyoti mpakana muzamalize ndiye mkatikati mukhoza kupeza kuti mwina kangongole kamodzi katha mm. koma nthawi yomweyo akupanganinso offer kena sungakane because you owe as an mp umafunika kukhala ndi ndalama nthawi zonse okay i'll give you example dzulo dzulo Mm. dzulo kwathu kunadzukira maliro awiri and this is uh, very regular on a daily basis Mm. Mm, chakuti enawo maliro ali ku Thyolo ndiye tigule bokosi coffin titumize lorry ikatenge maliro ku Thyolo abwere akaike enawo maliro ali ku queens ndiye tikagule coffin tikatenge maliro ku queens apite mu constituency akaike so it has been like that the whole five years Ah, kapena zikuchulukira pano pa time tikupita ku campaign okay tikutengera mmene personally pamene ndina- ndinawinira koma izi ndinayamba kupanga kalekale even musanakhale mp kwambiri before i became an mp that there was a time also kuti okay panopa before tinapeza munthu amene watipanga supply makofini ku Ndirande but there was a time i had my own carpenters yeah yes
I- i- it's, it's, it's a daily requirement ya mabokosi yes
koma ndi udindo wa mp kugula mabokosi
Uh, if you go ma box Mhm. according to malamulo ayi so lili- anayambitsa ndani zimene
Ah, tinganene kuti mwakhala chifundo chabe okay paja ngati mtsogoleri okay Ah, mwina se munthu wanu wa wa- wachita ngozi wamwalira and you know kuti family imeneyoyo ndiyovutika kwambiri Mm. kuti akayambe kupemphesa sizigwira Mm. mwina maliro aja afuna apite kumuzi as a leader you have to come in okay so sindinganene kuti anayambisa ndi ndani but that's one way of maintaining our our capital in terms of politics because the more you look after your people it means the more the stronger the base Mm. so umakhala kuti basi ukhale nawo bwino anthu aja uh, kamene kalipoko kumagawana Mm. basitu and eh, sim- ndi- ndiye mabokosi mwina awiri pa tsiku yes nthawi zina atatu nthazina atatu nthazina atatu and you do this Mu- kuti mukafunse ku queens ku mortuary kuja kuti galimoto ya ma- makhansala ma- ma mps akakuuzani timachita mndandanda umene kuja m'mamawa
tsopano ku parliament iko Mm. sabata imeneyi Mm. anakutulutsani akuti chinachitika nchani ah kumbali ya ine mm. ndi ndale basi zimene zafikano po- po- po- ponunkha chifukwa nyumba ya malamulo ikuyenera kukhala neutral ikuyenera kukhala fair koma zimene zikuchitika panopa nyumba ya malamulo mukumbukira nthawi inakenso ndinanena pa interview yanu kuti parliament has been captured Mm. ndi ochepa amene mwina anakhulupirira koma zikuoneka tsopano kuti uh, members are gagged uh, bills are bulldozed we don't wait for ma 28 days notice aja anymore zinatha uh, ikabwera bill Yes. imafunika kuti muipatse 28 days 28 days bill iliyonse
koma pano ikumangobwera Bill, Ah, bwera- bill ija ikabwera yeah and ineyo ndikhoza kuvomereza panopa kuti ma mps angapo sindinganene kuti ambiri koma angapo i know kuphatikiza ineyo yeah timadusisa mabilu mmenemuja tisakuwaziwa that's very dangerous very dangerous very dangerous

It happens even kunoko. Mukhoza kunyamuka apa kuti mupite pa Zambia apa pa factory ya fertilizer Mhm. kuti mukagule fertilizer akufunsani kuti mwachokera ku Malawi. Eh, Ku Malawi kotu tili ndi supplier wathu. Mukagule kwa ndani? It's everywhere. It's a common practice. Okay.
Yeah.
So there's no government that sells fuel. Government to government has did not work in Kenya.

ndipo a president atha kunama all this zimene akupanga apapa because ife tili nawo ma suppliers kungoti ndazimisa phone i would have told ma suppliers also tili ndi ma suppliers athu amene akhala akutipasa fuel and chikumamvesanso chisoni nchokuti pa ma suppliers amene wawa 35 dollars ikumapita kwa wina wake per ton mukapanga times
umboni muli nawo wa zimene mwakamba Ah, inetu Brian Mhm.
ndima- ndimalankhula zinthu zoti anthu ama- amakanika kundisuwira eti 35 dollar per Samataya nthawi kundifusa za umboni Ndiye samataya nthawi? Amene- eh, chifukwa amene akuziwa kuti ine ndikunama yes iye ali ndi umboni wina azibweresa amene akundichita ineyo ukasule mana eya manama tikugula mafuta ku makampani yeah now tinafika poti timachita owe makampani aja 75 million dollars now chimene tikupanga ife tsopano anthu aja chifukwa ndalama zachuluka ayamba kuseka mipope ija okay nchifake munaona mafuta anavuta kwambiri Mhm. so ife mmalo moti tikhale pansi ndi anthu aja tikambirane nawo chifukwa akafika potipasa mafuta 75 million dollars nde kuti pali ubale that's right yeah tikuwasiya tikupita kukagula kwa madobadoba ena cash so now awa akukwiyano kuti "Ah, ife tikupasani mafuta ndalama zathu simunatipatse koma tikakufusani ndalama mukuti mulibe Mhm. forex mulibe koma mukutenga forex mukagulaso uku nchifake mukuona even panopa lero date ya lero Mm. muchite mark this coming week mafuta avuta because awa akusekano matapu aja okay
so nchabwino or azipite ku Dubai tingoyerekeza Mhm. kuti chabwino ine ndikunama apita kumene kuja boma to boma agulisana mafuta mafuta akafika bwanji shipi inyamuka izatera kuti tili ndi ma, ma storage facilities ifeyo zosamveka zokha zokha anakumasula kuti ali ndi No. storage facilities ma ma ma ma ma facilities amene ali ku beira okay kaya ndi ku, ku, ku, ku Pe- petrobeira Mm. alipo angapo mukapita kuti mukagule mafuta ku, ku, ku refinery amakuuzani kuti muchokera ku malawi eh, tili ndi agent wathu ku beira kaguleni kuti chomwecho ali ndi ma storage facility okay so sitinganyamuke pano kuti tikatenga mafuta ku dubai ayi okay it doesn't work it doesn't work like that
chifukwa akupita kumeneko mafuta azichokerabe pa beira that's how it works so tikagule tikanene kuti tagula tokha tasenza tokha kumene kuja tizateresa basi poti afunabe ma suppliers awawo akutigulisawo amene ali ma facilities awo ku beira so it's not making mwina sense. kapena kuti u- boma la kumeneko li- liyauza a- a- a- maujeni ma supplier awo kuti Athandizeni. brian zoona boma la uae izikakhala ngati eh, venda kumagulisa mafuta you know uae it's a joke and you tell me brian inuyo mwasegula shop lero ndiye muyambe nosopano kuimbira azinzanu a suleiman tabwerani koma ndatumiza pa airtel money po ndalama mukwerere taxi mubwere mushop mwanga mzandigule zinayamba zachitikapo zimenezo
mwati bwa inuyo kumatumizira ndalama Kuti makasitomala tabwerani kuno mzandigule okay zinayamba zachitikapo zimenezo zachitika kuti tinene ngati ekhaya azinganjira ndalama zambiri Ehe. ndi azita brian banda ndakutumizirani 100000 Ehe. tatengani taxi kumene muliko mubwere mu shop mwanga muzandigule zinthu ndi zimene akunenatu a president kuti wogulisayo watumizira tikiti ndalama zonse kuti achoke kuno wogula amene akuyembekeza kuti ali ndi ndalama akagule zinthu Yeah, zona. akupatsidwa transport it doesn't make sense ngati inu mulibe ndalama yobwerera ku shopu kwa ine ndiye mubwera bwanji muzagule zinthu kwa ine That's right, yeah. it doesn't make sense brian it's just uh, a shame kuti tikulolera izizi kuti zichitike Chimene chikuchitika nchokuti afuna abweretse ka committee kena headed by mzimayi uyu sindimutchula uyu olankhulitsayi anapita nawo ku Kenyayi ndiye pali mzimayi wina anapita naye ku kenya eh, uyu amapanga za ku Kenya akupanga za ku Kenyayi ndiye utana uyu anali konko kale eh, but anyway chimene akufuna nchokuti apange committee imeneyo headed by anthu amenewa ndi abwana ena aku state house ko abwana ena kumenekoko ndi ka syndicate ndiye tsopano apange ka komiti kameneka akuti ngati nduna inu yokhala nduna lero ya mafuta Mhm. mukhoza kungonyamuka kupita kwina kulikonse kukagula mafuta kusayinira kumene kuja opanda kudzera ku ppda opanda kupanga due diligence kuti kodi anthuwa kaya abwera ndi dili yokuti titenge dziko lonse tiligulitse kuti atipatse mafuta inuyo anduna muli ndi mphamvu imeneyo kupanga ndi zimene amakambirana ku parliament ndi zimene zikuchi- ndi zachitika bill yadutsa iti bill imeneyi is to kill nokma to kill mera to kill apf kuti now fuel azichitidwa control ndi munthu mmodzi and azichitidwa control ku state house because ayikamo anthu mukakomiti kamene kaja kuti kazigula no mafuta headed by akuluakulu state house and aphungu a nyumba ya malamulo azilolera zimenezo zadutsa
zadutsa si dzulodzulo zadutsa anayima aphungu ndinaona a Saka analankhula kwambiri Mm. ndinaonanso a Chihana analankhulapo koma end of the day eh, zinthu zija zadutsa because of numbers nanga siti ndi aphungu ena mmene muja they're very compromised we're supposed to take our country first Mm. eh? brian lero kuli mcp kaya mawa kubwera dpp mkuja kaya kubwera utm eh, end of the day izi ndi zipani zoti zimabwera zimatani when you say koma malawi remains when you say kuti aphungu ena they are compromised Mm. mukufuna kunena kuti chani Ah, eh, imene sizachilendo brian mmaona mmene timagwirira ntchito tilimo aziphungu mmene muja 193 that's why you know tikamapita ku nyumba ya malamulo brian ma standing orders amanena kuti komiti iyi komiti iyi ndi komiti iyi ichitidwe head by a member of the opposition okay anapanga zimene zija deliberate kuti ma checks and balances azichitika komanso pasamakhale uh, kukondera kuti poti ichi chabwera ndi aboma chifukwa ukakhala opposition ndi kuti muchiyang'anitsira chinthu chabwinobwino uh, at a different angle than waboma komano muona kuti ma committees ambiri amene amayenera kukhala ndi chairman wa opposition Mm. ma chairman awo alimo a opposition eh, point of entry yawo ndi opposition okay koma panopa si a opposition

a president akanena kuti ndasankha brian banda yeah kuti akhale inspector general yeah ndiye komiti ija sikuti apresident akasankha zimathera pompaja Okay. komiti ija imafuna imu- imu- imuunike munthu uja amamuyitana aone mapepala ake zonse zoyenera akati eya zili bwino Ndiye komiti ija imanena kuti ayi ife munthuyi tamusuzumira ali bwino apitirize appointment yake taivomera ngati parliament so kumafunika kukhale munthu wochita checks and balances Mhm. chifukwa zimenezo zimathandizanso kusangosankhana pa mtundu That's right, yeah.
y- you know Yeah. on merit Yeah. koma muona kuti chilowereni 5 years ikutha palibe anabwezedwapo kumene kuja Koma we know kuti anthu ambiri amene azera kumene kuja they are they are incapable. Ambiri aja angopitirako mwina ubale, ena aja mtundu, okay ena aja kutchalichi. Koma pa ground ntchito sizikutani sizikuyenda. That's why Malawians are complaining.
so pamafunika kuti pakhale wa opposition Yes. to, to provide checks and balances Yes, but you are telling us on this network yes. kuti sizili choncho makomiti natural resources Aha. is headed by honorable Werani Chilenga you know kuti honorable Werani Chilenga ndi a DPP koma amagwira ntchito ndi boma a Joyce Chitsulo sikuti ndikunena miseche Okay, kapena okay. sikuti ndiku- ndikunyoza yes that, that's but I'm being honest Yeah, that's kuti right. ndi a honorable member wa DPP koma amagwira ntchito ndi boma moti moti ndamvanso kuti even ku makokasi aboma amatani akumapezekako makokasi a- a- achipani cholamula anthu a- anthu amenewa Eh, Okay. ndithu agwira limodzi sizo- sizobisa and sikuti ndikuchitenga ngati chinthu choyipa it's their choice okay koma i'm just being honest kuti iwo aja akuziwa malamulo kuti malamulo samalola izi akanasiya ntchitoyo kuti pabwere munthu weniweni amene azichita checks and balances Okay. iwo azipanga za bomazo it's not an issue chimodzimodzi uspika uspika brian president wa mcp ndi a Chakwera first vice president ndi a Gotani Hara this is not even personal koma it's the truth Mhm. a president tingoyerekeza pano apita ku dubai chipani pano akuyendesa nda ndiye kuti a vice president a vice president amene ali nda Mhm. ndi a Gotani amenenso ali a speaker okay so ndipita bwanji ine mparliament pene ndikanene kuti a a president a mcp talongosani muno bwino anyamata anu ananyamula zikwanje musewumu ndiye kuti ndikhala ngati ndikunyoza a speaker okay pamene ku democracy palibe mm. we have seen mbuyomu anthu ena kusankhidwa mpando ku chipani Mm. ndikusiya ku parliament zimachitika so it's compromised a, a speaker athu ndi a president a mcp imeneso ili boma limene- chipani chimene chikulamula Mm. boma a second deputy speaker a first deputy speaker akazombo ndi a mcp so do you think ineyo munthu wa dpp mmene muja ndingapatsidwe chance or even kuti nditakasuke tikukhala momangika anthu ambiri ife tikukhala momangika Eh,
Kukhala momangika. I believe even tsiku lija kunachitika ka fracas iyo. It wasn't even a fracas. Because akazombo nditayima koyamba. Yeah. Anandipanga sign yonena kuti andipatsa floor. Ine kukhala mpaka na mafunso atha amapita kwa a Khumbize Chiponda. Tapita ku break kubwera ndaimaso ndapangaso gadget ija kuti paja tili ma gadget anyuwa Okay. aja iyi ndiye umachita press kuti ndifuna ndilankhule Eh, point of order you are supposed to be the for nine ija zo- zonena kuti point of order zinatha zokuwa zija Ah, kuti tizingoyuza mashini yo koma mwina ngati sakugwira bwino bwino ukhoza Okay, kuyima. okay.
Eh, Yeah. because in technology imene tikuphunzira kumene okay okay mpaka ndinayimaso ndi ananenanso kuti a blantyre i see you ina okay koma anaonetsetsa kuti atenge uyu atenge uyu amaliza ine kuima angondipanga choncho utenga uyu utenga kenako abasi um, winding up cha- netu nde ndinaima kuti a speaker mesa munanditchula ndibwereze ineyo ndi zinthu kuti ma- zimene anatituma anthu kwa Mm. ineyo mwayi uno ndilibe Ndakonzekera kumene munanditchula muja kuti ndilankhule. Ndipatseni mpata ndilankhule. Ndi ayi ayi. Ukuchita mwano. Ndiye anazayima. Tsono akayima iweyo umafunika ukhale pansi. Okay. Malamulo ake ndi amenewo. Eh. Okay. Koma atayima nthawi yomweyonso kunazayima achaponda. Ndi ineyo now I was confused kuti kodi chikuchitika ndi chani. Nde ndinazangomva kuti ya 105 one day kenako kuka- iyayi two days kuti ndalakwitsa chani aya basi ukuyankhaso five days ine a chabwino ndimene ndimatuluka komano sizikuyenera kutero ndikuona ngati kutsogoloko Ah, kuti parliament yathu izizakhala bwino tisiye zomasankha kuzipanizi kukhala ma speakers speaker samakhale wa Wachipani, mdindo ayi, wa chipani ayi. brian ma parliament ena amapanga choncho Ah, amachita nominate akhoza kupanga nominate ena ake kaya ndi bungwe kaya ndi chani anthu atatu amene kaya ndi ma retired judges amene amaziwa za malamulo and mwina izikhalanso competition ya amene azibwera pali apa ndikutcha maina aja ifeyo ndikuvota kuti ufuna uyu koma samakhale wathu wathu wa momwe muja chifukwa pazikhala bias Mm. sizimayenda so a- anakupatsani suspend ya 5 days mm.

sanandichotse udindo wanga wa agri- agriculture committee ndine chairman wa agriculture committee and uh, it's part of my job kuti kwapa sinathe kuyendera ndipitanso posachedwapa ku nfra ndipita ku admarc ndiyendera ndithu because ma institution amenewa uh, answerable to malawians Mm. akudya ndalama za malawi uh, when I say akudya meaning kuti akulandira akulipiridwa ndalama za malawi Yeah. and malawians should demand service from them that's the only way us we can progress uh, progress as a nation let our institutions be on top of things uh, nokhala kuti mwina I'm restricted ku agriculture ndikanakondwanso kayendera ku immigration sizikuyenda yeah ku road traffic sizikuyendako i thought by now ndalama zimene zimachitidwa ku road traffic nzambiri kuphatikizano pano ma tollgate we should have had state of the art road traffic department tikanakhala titamanga zinthu zokongola kukhala kuti ma officers onse aja they are working za smart zija kupita ku road traffic mamawa ukatengeko license within one hour wabwerako pano oti inu kuti mukapange renew license ikhoza kutha miyezi ndikumva choncho Ah, ah. service is, is at the worst we need to improve service delivery pitani ku immigration brian mukaone mumva chisoni mupeza kwangozaza anthu akudikira chifukwatu ma passport pano akupulintidwa kunyumba kwa munthu ma passport akupulintidwa kunyumba kwa munthu nanga za ma passport zikuoneka bwinobwino bwana mm. sizikuoneka chifukwa mukaona ma passport athu akale amene timayuza poyamba mm. ndikutenga anyuwani kuika apo ichi chikukhala ngati kope ya mwana wa standard 1 Mm. passport Mm. pena zima ujeni zawozo zisagwire kumene zima skana zawozo zima barcode zawozo anthu akubwezedwa Mm. m'ma airport mupite ku immigration mukapange apply ndi amazitenga zimene zija azikaprintira kanthu kunyumba kanthu sizatha printira Mm. mama wazibwerese akugawireni choncho sizikuyenda enako apite nazo mukachita nayo apply ku blantyre kuno zipite ku lilongwe akazipulinte kumeneko service delivery yathu siili bwino go to the hospitals ngati mwina muli ndi chotupa mufuna mupite ku, ku theater brian you have to tip you have to bribe kuti akukalowe mu theater muja otherwise umwalira nacho chinthucho so munapita ku ku fertilizer mm.
makatani ngati chairman wa agriculture ndiku- ndikulandira mafoni ambirimbiri including ma mps osati aku opposition okha even akuboma akonso amaimba kodi acheya za fertilizer zili pati ndiye ndikusowa chowayankha anthu because tinakumana ndi uh, uh, ministry ndi a, o- a, wa sffrfm a few weeks ago ku parliament Mm. anatipanga sure kuti within the next two weeks fertilizer akhala akutani ali pansika ndiye two weeks ija yatha nthawi ikupita and chimene chikupweteka kwambiri choti we are in december anthu ena apalira palira kale Mm. bwezi atabayira fertilizer pa kufika lero kuli zii ndiye ndinapita ndiku- ndikaona kuti kodi chikuvuta ndi pati kuti mwina ifeyo ngati a komiti a parliament tikhoza kulowererapo ndikuthandizira Mm. ndiye tafika kuja unfortunately uh, kunali ngati ku- ku- kunalibe chikuchi- kulibe chimene chikuchitika kuli zii mabwana onse muofesi mwa depot manager sindinapeze ena ndi ena sindinapeze nangopeza amayi amozi bwanji zikuyenda bwanji kuno malolewa bwanji sakupakira akuti ah, malolewatu akhala apa from the day a president anachita launch program mukunenayo Mm. which is over a month ago Mhm. mukundiuza kuti mpaka lero chipangire launch a president program simunayambe kugawa kuno akuti ayi chabwino mpaka nalowa mma warehouse ma warehouse momwe muli ma fertilizer of course muli wa mediterranean muli wa export trading amangochita rent ma warehouse aja.
okay si wathu iyaye si waboma si wa aip ukacheza ndi anthu kuona kuti "Ah, sizikuyenda ndiye ndinanyamuka ano office iwo kunalibe ndinapita ku head office ku kulima house kukakhala nawo pansi kuti "Ah, achimwene zikuti bwanji anthu akudikira fertilizer ndi pamene amalongosola kuti si vuto si iwo koma ku finance ndi ku treasury ndi ku reserve bank ndi kumene kukukhala ngati kuti sizikuyenda ati ah inu mesa manena kuti uh, treasury akupasani 50 billion two weeks ago of course ndiyochepa because budget ndi 161 Mhm. koma 50 yo tinayenela kuona ka movement kenakake akuti ya uh, tikumagula apo ndi apo moti amene tinali naye eh, ndamene takhala ngati tagawagawa kuti poti ku south kuno sizikumveka kuti kuli fertilizer pena pake ndipeza kuti ayi kuona mafigures fertilizer yenseyu wapita ku chigawo cha pakati chabwino ndiye tipanga bwanji nanga poti awawa African Development Bank akupatsani atipatsa 28 million dollars komanso a World Bank atipatsa 92 million dollars yoti ithandizire drought ndi kugula fertilizer zikuyenda bwanji poti amenewa ndi ma dollars ndiye zoyankha zake of course iyayi ndi ku treasury mwina yake amene aku reserve bank so ma dollarswa abwera kuti tigule izi pano tikungowasunga
tili nazo so so you want to tell us kuti mutapitako simunapeze feteleza kulibe bwana inuyo munyamuke tikatha interview mupite mukauze tandiwonetseni fertilizer wa aip wa wa boma kulibe kulibe olo thumba kulibe and chimanga choku- choku- choku- chokukulatu ku- ku- ku- kumwera kuno mukapitanso madera ena awa chiradzulu phalombe mulanje chimanga chili mmaondo apalira kale anthu kuti akanapeza fertilizer wogulisa bwenzi atathiridwa kale this is december brother now what is making the situation worse mbewu seed

munthu akayitenga kuti 46000 Mm. munthu smallholder wakumusi so uh, it's a, it, akulephera kugula mbewu akuzala mbewu ya loko now mbewu ya loko imachedwa kucha two imafunikanso fertilizer kuti Mm. ndiye muzale mbewu ya loko fertilizer simunabayiri mukolola kuti kuchaka cha mawachi apapa zimene tikupanga tikuphika tikukandira apapa njala ya chaka cha mawa tikuipanga ina zomvetsa chisoni chifukwa tu- tinali ndi zi- zi- zizindikiro zonse zokuti konzekerani tuni sikuli bwino kusogoloku ife takhala tikulankhula atsitsa namba ya ma beneficiaries but now make the program efficient kuti ichite produce ma results zikukanika that's why ndikumanena kuti chikuvuta kwenikweni ndi chani kuti tilibe ndalama tilibe chani ayi koma ndikuona ngati leadership leadership leadership sili bwino eti eh angokumana anthuwa because even kuundunako performance ya ku ministry ya agriculture inuyo ngati mmalawi tandiuzeni akungokuwa mega farm mega farm mega farm you cannot even show me one mega farm imene yayambika ndi boma ili ndikumalizidwa kuti is functional not even one koma daily mega farm akajambule ma private farm a anthu azitionesa ma pictures aziti mega farm kodi zithunzi u- zikuyenda zija si mukaona zithunzi ndiye kuti ndi za demeter farm kapena kumchinji kuja kupanga za witi ma farm ma private farmers awa si za boma zazija palibe za boma boma lake liti palibe mega farm imene anganene kuti mega farm iyi tayiyamba ife ya boma kuimaliza bola akananena kuti chifukwa nthawi ya dpp kunazalidwa masikimu ambiri masikimu amene aja akanakhala kuti they are fully functional panopa mukapita kukaronga kuli nthola ilola rice scheme mukapita pa, pa, pa, pa, pa nkhata bay pali rice scheme m'balaka umu nkhotakota mangochi muli masikimu ambirimbiri masikimu aja there were some at 50 percent koma panopa they've been abandoned akanangoti masikimu awa ayambe kugwira ntchito tikanena kuti andunawo mwina atithandiza 3 years zakanika kuti tikhale ndi successful aip program that's why ndikunena kuti mwina angozitula pansi zakanika kaya
tichite break pang'ono Chabwino. tibweranso ndi inu ngati mwangotipeza kumene mukuonerayi ndi program ya times exclusive ndi ndi the honorable sameer suleman amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa blantyre city south komanso chair wa agriculture committee ku nyumba ya malamulo iwowa ndi uh, national organizing secretary wa chipani cha democratic progressive tibweranso posachedwapa kabineti ndi munthu mmodzitu kabineti yathu ndiye ti- akanakhala atayisintha kalekale cabinet a president sizikuyenda sizikuyenda koma nanga- nduna ali- ali- ali likiliki Ali- kuyendayenda eh, ali- mdziko eh, akupanga chani mangonong'a chifukwa ali ali likiliki eh akuthamanga koma zopanda pake nanga nduna ku- nthawi ino kumapita akayimika galimoto panja pa sukulu A- amene ati alembeseyo azibwera pano azitenga 1000 1000 ntchito imeneyo ndi ya nduna zochitika mdzikomo

basi focus ino ili pa iwe ndi your immediate friends and family Brian this country has become a joke a joke example ina fertilizer amene tikunena naye Brian Mm. as a country we need 200,000 tons per year for our program do you know panopa boma lasaina 600,000 tons contract ndi sheikh uja waku, waku dubai akuti sheikh asimi boma lomwelo lasaina 600,000 tons ndi east bridge boma lomwelo lasaina ndi ma local suppliers almost 30 Mukaphatikiza ma tonnage onsewa amene tasainawa, over 1.5 million tonnes, yet we only need 200,000. Is that not a joke?
kodi a east bridge paja munkadzudzula kuti sizikuyenda Yes.
ndiye ndamva kuti mwasinthanso thabwa mwa- mwa- ati muya- muyamikira Not kusintha thabwa. Uh-huh. I'll tell you what, ha- what happened. Eh, Ife sitimasaina ma contract ndi ife ngati parliament yathu ndi oversight. yeah Ndiye anabwera nduna agriculture. ku parliament it's, it's on record Mhm. analankhula mmene muja za east bridge mukumbukira kuti ayi it- this is the best deal uh, tizikolola tizitenga zimene takolola kuwapatsa iwo azitipatsa fertilizer Mm. ife ngati komiti nkhani ija titayiona tinaona kuti a pakulakwika ndipo kuti contract yo sitikuyifikira kuti tione Mm. chifukwa contract anasayinira ndi spc Okay.
nthawi imeneyo Mhm. so that contract ija inali ku state house Okay.
tiyipeza bwanji kuti tiyiunikire zimakanika ndiye tinanena kuti contract iyi muyichotse ku state house ipite ku sffrfm so that eh, kukhale transparency ifenso tikayiunikire bwinobwino tiperekepo maganizo athu zimenezi anapanga koma atapanga sanafune kutiuza tinangodabwa kuti ya east bridge ija Mhm. contract afuna anthu opanga supply fertilizer then we called eh, aku ministry kuti ah tamva kuti zimene mmafuna zija timafuna zija mwapanga nanga bwanji simukutipatsa contract tiione ndi sffrfm anatipatsa contract tinayiunikira pa ma suppliers amene alipo mundimvetsetse pamenepo Mhm. pa ma suppliers amene alipo ndinga- ndi- tingathe kunena kuti ngati komiti tinachita recommend east bridge chifukwa chani one uh, avomera kuti akhoza kutipatsa fertilizer pa ngongole ya 120 days mundimvetsetse pamenepo Mhm. 2 avomera kuti akhoza kutipatsa fertilizer posafuna forex koma azilandira makwacha zimene munkanena kuti n- n- timafuna ife zija sizingatheke zimenezo eya so chachi- chapangitsa kuti musinthe all of a sudden iya ndikukuuzani inu zifukwa zake zimene zapangitsa kuti tisinthe okay then titaunikira taonanso kuti ali ndi 60000 tons pa lusaka lusaka is close to malawi kuti tagula fertilizer ameneyo pa factory ya lusaka within a day tikhoza kuyamba kulandira fertilizer sizichedwa kusiyana ndi kuti tikagule kutali koti zitenge one month pa ship so we said okay east bridge chikuvuta ndi chani kuti atibwerese fertilizer uyo kumalawi kuno tiyambepo kugawa ananena kuti ayi east bridge ali ready kubweresa fertilizer koma tikuchedwesa ndifeyo sitikwapasa lc lc mfuna mupereke kuti auti lc is a letter of credit that guarantees you a payment tifuna tipereke ku east bridge nde ifeyo ngati komiti inauza kuti iyayi ma LC asapite ku East Bridge inu mutenge ma LC apite straight ku factory ndi a factory akhale guarantee onena kuti mukapasa ma LC wa they will make sure kuti fertilizer yense wa East Bridge akubwera ku Malawi palibe kena kalikonse ko- kosayeruzika kamene kadachitika iyayi and ndipo anthu ndikuti amene akuti muda- muda- mudalandira swahala sindi ndiponso anthu a east bridge wo sindi sindinacheze nawopo kapena ku- kukambirana dzana dzana east bridge ayi ina- inu munabwera pano pa tv kunena zoyipa za east bridge Kwa lero nini? ndiye ikhale yabwino ndiye- lero ndiye ikhale yabwino east bridge ndi zimene ndifuna kuti Chachitika ndi chiyani? mundimvesese no sindikumvetsetsani eya Sindikumvetsesa. East Bridge timadana nayo Ehe. ija anasainira ndi a SPC ku State House. Ifeyo timalephera kupeza information kuti tiunikire contract ija. We had so much doubts. Two, munali agreement imene ija yonena kuti it is binding to produce Mm. imene yasinthano pano Okay. pano pa tikhoza kukalipira mmakwacha pamene poyamba paja amafuna kuti tipereke chimanga mtedza mukumbukira Mm. munali zinthu zambirimbiri kuzipanga aggregate

Mm. amene akuoneka kuti akhoza kutithandiza mwachangu ndi amenewo now ndikufunseninso ine mwandifunsafunsa apapa Mm. akawale anabwera ku parliament kuzanena zabwino za east bridge ife ndamene tinkakana Yeah. after kuiunikira nkuona kuti chabwino poti munati pasa East Bridge iyi gwira nawo ni ntchito tawunikira m- on these conditions mukhoza kugwira nawo ntchito lero akawa omwe aja akuti ya sindifunanso East Bridge ndifuna export trading mukuona kuti zimene zikuchitika Mhm. akawa lero kuti mwafunse za east bridge sakuifunanso sakuyifuna sakuifuna so chikuchitika ndi chokuti kuli cartel kunoko ya fertilizer the traditional suppliers they have formed a cartel amachita kugwirizana mitengo izi- ija ndikafuna kuti ithe ija Mhm. sinathe now cartel manager is not happy kuti east bridge abweretse fertilizer you should understand now uh, the politics about it Mhm. now that cartel Mm. ya- ili ndi anthu awono Mm. kunduna kuja yagwira anthu awo kumene kuja amene akuti ayi east bridge ikabweretsa fertilizer ndiye kuti ife sitikugulitsa already tikwagula panopa pa 90000 per bag Agu- agwirizana kuti ifike 115 wa AIP amagwirizana amene aja ndiye akumenyanano nkhondo ndi East Bridge kudzera kwa mabwana ndi azinduna awa akuluakulu ifeno tikunena kuti munabweretsa East Bridge inu nomwe munabwera mparliament hansard ilipo munayichemerera ifeyo tati inalibe documentation tinakuuzani kuti ipite uku ipite uku mwapanga zimene zija takupatsani go ahead kuti panga nawoni deal inu nomwe mukutembenukano mukuti ineyo ndine amene nde- ndikugwirizana ndi East Bridge inuyo ndi abwino Ah, mesa East Bridge munabweretsa ndinu tinkakana ndife munabweretsa ndinu pangana nayoni deal East Bridge yo akukana zangolowa corruption corruption brian kuba
nthawi yatithera munasankhidwa ngati national organizing secretary ku chipani cha dpp umatani mpando umenewu
Ah, mpando umenewu ndi wakulu kwambiri Brian. O- okay Ah, chifukwa zambiri zochitika mu chipani organizer wake ndiweyo that's why you are national organizing secretary uh, is- ukusiyana ndi mipando inayi ya regional uwu ndi national so kuchokera ku chitipa mpaka ku nsanje zochitika mu chipanimu zikuyenera kudzera ku ofesi kwanga kuti tithandize kuzipanga organize kapena zikuyenera kuchokera ku ofesi kwanga ma instructions akabwera tingoyerekeza kuti bwana afuna apite ku mzuzu eh, ndiye kuti eh, tiuzidwa tipasidwa programu ife ndiye ochitano organize Mhm. so ndi ntchito yaikulu Iku- ikuyenda bwino pano ayiwo ili bwino kwambiri Oh. Mm.
zikukupatsani chithunzithunzi chotani mukamayenda ndaona mukuyenda munali mchikwawamo munali Yes. mmwanzamu yes akulandirani bwanji anthu
Ah, choyamba ndinene kuti ndithokoze profesa arthur peter mutharika Ah, brian kwabwera energy ina yake kuchipaniko imene ikusangalatsa kwambiri energy yatsopano energy yatsopano and energy imeneyi yabwera kwambiri ndi apm brian mmene tinapitira ku thambani ndi msewu wake you wouldn't think kuti apm insisted on going ku thambani he's got that energy he wants to go and see uh, malawians and hear of their problems and he's willing to go watiuza kuti olo kunthalire akafika so that energy yapangisanso kuti ifeso tizuke tikhale ndi energy ina ndi kubwera kwa atsogoleri anyuwani through the convention chipani chili bwino kwambiri ndipo tikamayenda brian eh, ndiwapempha ndithu bwanawo kuti tiyesese whistle stop tour ina ya bwanawo tikutengeni muzayike live brian ndi zinthu- chinthu chonyadisa kwambiri kumati ena aja amagendedwa apapa ife kuona mmene tikulandiridwira ya dzikoli you are optimistic kuti 2025 muwina 101 percent mphamvu zanuzi muzitengako chifukwa chokuti awatu alephera okha brian alephera okha they were given the chance they were given the chance opposition inali weak sanganame kuti izi timalephera kupanga ife kuti opposition imatilepheresa ayi kunalibe kuti sitidutsitsa bajeti kuti aoneke ngati olephera ayi zinanso timawasapota you know koma alephera brian inflation kuchoka pa single digit to over 25 percent that's there's no ca- pamenepopo palibenso chabwino brian alephera pa filling station mupite pano palibe mafuta mupite mzipatala mulibe mankhwala mupite mmasukulu a khumbize chiponda dzana analankhula ku parliament kuti Kuti ya. ma stocks ali pa 80 percent aja kuti brian kuti kunama basi ananena kuti pa- Akunama. kunena kuti 80 percent brian akunama ya mankhwala akunama kulibe kulibe mankhwa- kulibe kulibe mankhwala 80 mankhwala stocks ku malawi kuno forex yake aitenga kuti yokagula 80% stocks brian aitenga kuti zikukanika brian pitani inuyo pa Queens apopo pitani pa Queenspo mukangonena kuti mutu ukundipweteka akakulembani kapepala kuti mupite ku private pharmacy mukagule mankhwala zikuchitika sizobisaso kulibe mankhwala mupite ku sukulu kumene afuna ana azichita contribute anthu awo- ana kubwerera ku sukulu fatete kandama nkovuta kukapeza mizimu fertilizer ndi uyu go to admarc no maize yet kwapita ndalama zambirimbiri ku nokma amene ku nfra kwapita ndalama zambiri ku dodma ndalama zambiri ku admarc but the country has not even one bag of stock

how is he going to survive ndi 50000 yosala sanagayise sanagule ndiwo sanatengere mwana kuchipatala sanagulire mwana uniform ku sukulu ah, pena mwina madam afuna nawo kameshi m'mutu you cannot survive Mm. Malawi is finished, Brian. It needs someone to rescue this country. And donors have lost confidence in us.

yatithera. Mawu anu omaliza ndi otani madzulo ano, Bambo Suleman? Mawu anga ndiwapempha Amalawi kuti Amalawi tavutika. Four years imeneyi taphunzira zambiri. Ndimaona ngati kuti tigwirane manja, tikonze zinthu. Dziko ili ndi lathu, tizisiya kaye ndale kumbali. koma tikonze zinthu Ti- tiike pa patsogolo anthu amene ali ndi chidwi ndi amalawife tiyeni tiike pa mpando next year tikupita ku mavoti tiyeni tikonze dziko lathu kungopanga mistake four years imene tavutikiramu ndikuperekanso five years ina amalawi tisamukatu ambiri tisamale tiyeni tikachite voti mo mwanzeru osati moyang'ana chimene tapasidwa koma kuyang'ana dziko lathu ineyo ndiimire pamenepa ndikuthokozeni kwambiri muli ku blantyre city south east muyimabe komweko yes uh, anayigawa constituency yanga yeah patuluka maconstituency atatu mukonsese imodzi yomwe Yes.
okay inali yaikulu kwambiri okay nde ineno ndikuyima ku timati chigumula bca club banana okay constituency okay ndi imene ndi- ndikuyima anthu akulembetsa kumene tinamaliza munamaliza Eh, tinamaliza. okay tinali pa phase two okay yeah so muyimira ku chigumula bca club banana okay yes